Igbo ndị ọma m ji eme ọnụ ekenekwa m ụnụ wee na-anabata ụnụ n'ihe nkụzi nke ụbọchị tata ọ bụrụ tata bụ izi ị na-afụ m ana m asị gị nnọọ na ebe a bụ bịa mụta Igbo anyị na-akụzi asụsụ Igbo anyị na-enye nkọwa gbasara omenala Igbo anyị na-etinye ọnụ n'ihe gbasara Igbo na-efegharị n'iru akwụkwọ naanị ihe ị ga-eme bụ sonye anyị ka i wee na-enweta nkụzi dị iche iche anyị na-enye ebe a ọ ka bụkwa mụnwa Matthew Edochie oge gara aga ka anyị na-ekwu maka abịdị Igbo anyị kwuru one ọ na-adị n'ọnụ ọgụ wee sị na tata na anyị ga-agụpụtazi ya bụ abịdị Igbo agụpụta mana tupu m gaa n'iru ana m ekene ụmụ nwanne anyị ndị na-akwadosi anyị ike ebe a nụnwa na ndị na-atụnyezigasị anyị alo n'ụzọ dị iche iche o nwere alo nwanne anyị nwaanyị tụnyere ọ sị na ọ ga-adị mma a na-enye nkụzi a ka a na-enwe nkọwa ya na ntụgharị ya ntụgharị asụsụ nke ndị oyibo kpọrọ subheading na ọ ga-enyere ezigbo aka maka ụmụ nwanne anyị ndị ahụ anyị na-ekwu ada anụgasị Igbo nwanne anyị nwaanyị ekenelụ m gị agwakwuru m gị na anyị na-achọ ezigbo app a ga-eji wee mee ihe dị otu ahụ o nwere nwanne anyị nwoke jụrụ ajụjụ ọ bụghị ajụjụ nnọọ na ọ sị sị kọwara ya ihe bụ ee eh, ọ sụrụ ya n'oyibo ihe bụ traditional wedding ehe mana nwanne anyị nwoke ị ga-echere ka anyị gụpụta abịdị Igbo anyị akụzizie ka anyị mazie na traditional marriage ama nọ traditional wedding ama nọ ịgba nkwụ nke ọ bụla anyị baziere ya ịnụkwa ekenekwuru m gị na ị na-esonye anyị ya bụ mgbe ọbụla anyị ga-enye ya bụ nkụzi ị ga-afụ ya wee na-ekenekwazi ndị ọzọ na-enyere anyị aka n'ụzọ abụ n'ụzọ na-akwalite otu a ka ọ na aga n'ilu ya bụ daalụnụ hie nne na-egbughị oge ọbụla anyị agawakwa n'ilu anyị ga-eke abịdịị igbo ọnụnwa ụzọ atọ anyị kee ya ụzọ atọ ya bụ anyị buru ụzọ anyị agụọ ili na abụọ na nkụzi ọzọ anyị agụkwa ili na abụọ nkụzi ọzọ anyị agụkwa ili na abụọ ka o wee kwe anyị chịkọta ọ bụrụ na o nwere ebe ị detụrụ ya ka m si kwu n'oge gara aga ọ ga-enyere gị ezigbo aka ọ ga-abụ a na-agụ ya ị na-afụ ya ekwuru m na m agaghị eji app wee kụzi abịdịị igbo ọnụnwa na m ga m ga na-akụzi ebe a na-edepụta ya n'ilu akwụkwọ ị na-afụ ya nke ọbụla m kpọọla afa ị fụ ya n'ilu akwụkwọ fụ akara eji malụ ya ya bụ mkpụrụ edemede izizi anyị nwere n'anị Igbo bụ a ọ bụrụ na ị depụtara ya ị na-ene anya ị na-ege ntị na mkpọwapụta ya ekwuru m na m ma na-akpachinye ntọntọ oyibo nke ntọntọ ya bikonụ ana m ayọ maka ndị kwuru na ọ ga-adị mma n'Igbo ama m ihe m na-agbalụ o nwere ndị na-esonye nkụzi a mana amaghị m ma sị ha bụ Igbo ka anyị nyere onwe anyị aka na ọ maka ha ka anyị jikwulu were akụzi ihe a so please if you are following us and you are not understanding Igbo language the last time I said you should write down Igbo alphabet so that once we are pronouncing it you'll be following so

nwa obere nwa obere ka ọ na-abanyere anyị a sị na isi baa uru ọ baara agụba e nye ndị mgbago sị gba mbọ ka e nye ndị mgbada na ọ na-eme e lizuo mịa na ya bụ na mbido mkpụrụ edemede izizi e nwe bụ a a ya bụ a aka nke abụọ bụ b b ya bụ bịa nke ịtọ bụ chị chị dịka cheta chị Nke anọ bụ dị dị dịka dinta dị. Nke na-esote ya bụ ee ee dịka egbe maọbụ egbe. nke na-eso ya bụ fe ụfọdụ na-akpọ ya fịị fịị dịka fepụta fenie nke na-eso ya bụ gị

Ụda mkpị ya mgbochiume mkpị e nwelu gbe dịka gbanye nke na-eso ya bụ ghe ghe ghe ghe nụa sokwa na mgbochiume mkpị e nwelu maka na ọ mkpụrụ edemede naabọ a gwakọtara ọnụ ya bụ gị na hi nke na-eso ya bụ gwe gwe gwe bụkwa mgbochiume mkpị ka ọ bụ ọ mkpụrụ edemede naabọ a gwakọtara ọnụ o wee nye ụda gwee gwee gwute gwute gwee nke na-eso ya bụ hi Hi nụnwa bụ i nene anya na h nke okwu oyibo ofu ihe ka ha bụ mana n'asụsụ Igbo anyị na-akpọ ya hi i nwa na asụsụ Igbo na mkpụrụ edemede anyị ọ na-ada ka ife anyị na-asụ mana nke ndị ọzọ bịa ọ na-ada ka o nwere ike eh, ihe a ga-akpọpụta iji maa atụ kwa ya i nene nsupe kwa ya n'ọnụ oyibo i fụ na na asụsụ oyibo dara ezughị oke maka ndị na-asị na asụsụ igbo ezughị oke ya bụ ọ dị nke anyị emego nke iri na abụọ ya nke na-eso ya bụ i i nụnwa na mkpụrụ edemede I nke ndị oyibo ha naabọ yiri mana n'asụsụ Igbo anyị na-akpọ ya i dịka ike ike ya bụ nya mere ya nke iri na abụọ o nwee ebe i deturu ya ị kachie nye ife mara n'ebe a ka anyị jedewere tata ka ọ ghara ịgbakọ anyị aka ka ọ dị anyị mfe nghọta ya bụ ka anyị ka anyị gụkwa ya ọzọ a b ch d e f g gb gh gw h i ya bụ nke a mere ya nke iri na abụọ ọ bụghịkwa na ọ iri na abụọ ka ọ dị ọ dị iri atọ na isii ya bụ 36 n'ọnụ oyibo mana na anyị kelie ụzọ ịtọ ụzọ atọ nụnwa anyị kelie bụ ka o wee kwe anyị nghọta ya bụ m ma ahapụ gị ka ị na-amụ bido na a ruo na i ka ọ malụ gị alụ ọ ga-abụ oge ọzọ anyị ebido na ị ị wee rukwa ebe ọ ga-eru na nke iri na abụọ ya bụ anyị ga-akpabili anị ka anyị sunye ọkụ eh, maka e kwuru na m ga na-ebi ya ịchafụ ka o wee na-ekwe anyị nchịkọta nke bụ eziokwu bụ na achọrọ m ka m na-akụzi ihe a n'otu ọ ga-esi wee dịkarịchara anyị na mma n'otu ọ ga-esi wee dịkarịchara anyị mfe ịma na abịchịdị nwere ka ọ dị maka ụfọdụ mkpụrụ edemede

ofe dị ọkụ ya bụ anyị ga-ejedebe ebe a n'ụbọchị nke tata gbakwa mbọ ka ị bịa na-esonye anyị eh, i sonye anyị ọ ga-abụ mgbe ọbụla anyị wepụtara nkụzi ọfụ ịmara na o lugo ya bụ bielu m aka n'akara ịfụnanya tụsaalụ m ozi a ka o rute ndị o kwesịrị ike irute ọkachasị ụmụ nwanne anyị ndị nọ na mba ofesi ndị na-achọ otu ha ga-esi wee kụziere ụmụ ha ihe anụnwa bụ abịchịdị o nwee ajụjụ ị chọrọ ịjụ anyị biko jee na ngalaba okwu comment section ọ ya bụ ngalaba okwu i jee ebe ahụ i tinye okwu gị ma ọ bụ ị bịa n'ime dere anyị ozi gị anyị ga-afụ ya ya bụ i zitere anyị ozi n'ime dm direct messages anyị ga-afụ ya anyị fụ ya anyị ga-azakwa ajụjụ gị anyị zaa ajụjụ gị anyị ga-eme ka ị marụkwa o nwerọ ihe ị jụrụ anyị gbasara igbo anyị ama aza gị ya bụ daalụ ihe nne ọ ka bụkwa mụnwa Martin Chukwuedochie ka ọ dị oge ọzọ